afa gị na ebe i si gosi na ị bụ onye Igbo ya ihe anyị na-eme abụlọ chacha ihe ndị Igbo kpọ gambling ọmụmụ ka anyị na-amụ mana ị ma na ọ bụ na ego a adịlọ ị ma nkwe bịa zaa ajụjụ ahụ maka ego a ka i ji bịa ana m achọkwa ka ihu iri ego a wee naba ka ndị ọzọ fụ na ihe na-eme abụlọ ihe egwu na nna jụrụ ajụjụ na Igbo ị zata ya i rie otu puku ajụjụ asụsụ Igbo ka ị ga-aza ị zata ofu anyị kee ya ịbụọ ị zata fa ịbụọ jide ego a o nwekwanụ nke ị zata o nwekwara nke ị zata nne na anya bụ nwere mere o nwekwara nke ị zata m jidekwa ego m ọ bụlọ chacha ka anyị na-eme ya bụ ọmụmụ ka anyị na-amụ ngwa jide gịnị ka a na-akpọ leopard n'asụsụ Igbo nke ahụ gbagwochara m anya ezigbo mmadụ ngwa nne m na-eze nwere nke ị zata biko ọ bụrụ na ebe anyị ma mechie ọnụ ị chọzie ị bịa zaa welu ego afa m bụ olu igbo gịnị bụ afa gị afa m bụ Edith gịnị bụ afa igbo chidimma Chidimma. Yes. Chidimma na Edith nke nke ka mma chidimma mana ị dara iji were Edith nochie Chidimma Chidimma kedu ihe a na-akpọ computer n'asụsụ Igbo ndị be anyị kelee unu abịakwa m ọzọ ọ mụ nwa amadi ọla ebube unu ncha ma m anyị anyị- anyị nọkwa tata n'ụlọ akwụkwọ mahadum Ebonyi State University anyị ka na-ajụkwa ajụmajụ ọ bụrụ na ị ma igbo asụ ị mara igbo asụ ị pụta ị zata ajụjụ asụsụ igbo i rie ya ego ọkwa ife ifele ka ọ bụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-agbara asụsụ ọsọ asụsụ nna fa ebe a mụrụ fa ị mara igbo asụ ị pụta e, ụfọdụ sịzị na ọ chacha ka anyị na-eme maka ọ ya bụ onye zata ya ajụjụ anyị nye ego ọ bụlọ chacha ị mago ndị be anyị o nwe onye a bụ ị chọọ ije ọ jụ na ọ ma nza mana ọ chọpụta na ego dị ya ọ chọọ ka ọ zaa akpakpọ ma zata rie ego ọ bụlọ chacha ka anyị na-eme ihe niile na-emekwanụ bụ ka anyị nwee ike oyi ọmụmụ ka ọ bụ ka anyị nwee ike na-amakwa igbo na-amụta igbo maka ndị ndị chefubeghị igbo ekene m unu ka anyị gaa gịnị ka a na-akpọ mistake n'asụsụ igbo onye ahụ riri mperi Ọ bụ- asịrọ m onye ahụ asị m gịnị gịnị bụ mistake Kwuo ya. iri mperi daalụ nwanne m Ị zatara ya? Azatara m ya. Ị zatara ya? Ọ zatara ya? Mistake abụrụ iri mperi. Gịnị ka a na-akpọ politics n'asụsụ Igbo? Okay na. Um, politics, politics, politics. Ndọrọ ndọrọ ọchịchị. nwanne sụbakwa igbo ọnụ sụbakwa igbo ọnụ diọkpa sụbakwa igbo nwanne sụbakwa igbo nwanne nwunye m sụbakwa igbo ọnụ sụbakwa igbo enyi ya gịnị ka a na-akpọ kọmputa n'asụsụ igbo igwe bekee ọ bụ na ọ bụ na a bịa n'ala igbo a sị na igbo enwe eze ka ka anyị weregodi ya na ebe anyị nọkọta bụ isi ị chọghị ịgwa anyị na igbo enwe eze ka a bịara bịa na oyibo bekee ị ga-asị I'm the I'm a daughter of the soil ọ kwa ya sụọra ya n'igbo nzube Igbo nzube m bụ ada ọdịnala emụada olisa ị gbanị mana i nwetala ya nwetara ya o nne m ị gbanị ị gbanịsi ike gịnị ka a na-akpọ politiks n'asụsụ Igbo ọ bụ na ezitara m ka m na-ewe iwe politiks gịnị ka a na-akpọ yelo n'asụsụ Igbo yelo yelo bụ edo edo gịnị ka a na-akpọ leopard n'asụsụ Igbo na nke leopard mụ amarọ nne m nke anyị bụ onye mmofu o nweta yelo yelo bụ edo edo ka anyị bụ onye m ofu ka anyị bụ ọrụ ndị m ofu gịnị bụ politiks n'asụsụ igbo ndọrọ ndọrọ ọchịchị kedu ihe a na-akpọ perfume n'asụsụ igbo perfume i jikwa otu puku n'aka i lie ihe i chetala ya nalụkwa gị ya perfume bụ na-ekwusi okwu ike mmanụ na-esi isisi ọma mmanụ na-esi isisi ọma ezigbote onye igbo ka ị bụ ị tụpụta ndị ọnụ ngwa gee ntị kedu ihe a na-akpọ flag n'asụsụ igbo Flag. gịnị ka a na-akpọ perfume n'asụsụ igbo Hey! ọ bụrụ na ị malụ ya ka anyị jụọ gị ọzọ Chikọdị gịnị ka a na-akpọ kọmputa n'asụsụ Igbo gịnị ka a na-akpọ flawa n'asụsụ Igbo flawa ihe chukwu ji chọọ ụwa mma flawa bụ ihe chukwu ji chọọ ụwa mma onye igbo kedu ihe a na-akpọ friji n'asụsụ igbo ihe e ji ajụ ihe oyi ezigbote onye igbo ka ị bụ ihe e ji ajụ ihe oyi ezigbote onye igbo ka ị bụ gịnị ka a na-akpọ windo n'asụsụ Igbo windo bụ gịnị bụ leopard n'asụsụ Igbo ịmalị ọ nwekwa ka ọ dị gịnị bụ kọmputa n'asụsụ Igbo kọmputa gịnị bụ kọmputa n'asụsụ Igbo igwe okwu onye ebee ka ị sị na ị bụ awụ m onye Ebonyi steeti onye ebee na Ebonyi steeti awụ m onye Ezza area Ebonyi steeti okay ngwa ka e were ya na anyị nọ ebe a bụ Ezza kịta ị chọọ ikwu a bịa n'oyibo ị ga-asị isi ịgwa ndị mmadụ na ị bụ onye ebe a a bịa n'oyibo ị ga-asị I'm a son of the soil sụọ ya n'igbo nzube awụ m nwa afọ ala ezigbo onye igbo ka ị bụ you check your clock and it's 4:30 if you want to say 4:30 n'asụsụ igbo gịnị ka ị ga-ekwu nkeji anọ nkeji a- nkeji anọ na nkebi iri atọ nkeji anọ na nkeji nkebi nkebi iri atọ gịnị ka a na-akpọ flawa n'asụsụ igbo gịnị ka a na-akpọ windo n'asụsụ Igbo ifele mọnwụ ndị be anyị anyị abịago na njedebe ajụmajụ nke tata ị fụgoro ka anyị si wee jee n'ọnụ ndị mmadụ o dogo anya na asụsụ Igbo be anyị na-anazi ana ọ ya ka anyị ji wee pụta wee na-etinyekwu asụsụ Igbo n'ọnụ ndị mmadụ ọ bụrọ chacha ka anyị na-eme maka na a na-afụ na anyị na-enye ego ụfọdụ sị na anyị na-eme chacha anyị adịghị eme chacha ihe anyị na-eme bụ a fụ ego ha abịa anyị jụọ fa ajụjụ kụzie fa ihe ha na-amalụ o gosikwa ọnwa amadi ọlụ ebube unu ma mụ na mbido ya gazie ya gazie